moni kulikonse kumene mukutiona pa nthawi ino dzina langa ndi emmanuel thuwala tili kuno kwa mposa boma la machinga kumene tikupanga programu iyi tili mbwato kapena mboti ena amatero mchingerezi koma pano ndi pabwa ndi pache mposa pano padoko Ah, nyanja mukuona kumbuyo kwathuku ndi nyanja ya Chilwa, ah, koma ili ndi madoko osiyanasiyana, kuli Nswang'oma, ah, kuli Kachulu, ah, kum- inaso doko lina ndi pano pa Mposa, ah, kuno boma la Machinga. Nyanja ya Chilwa ili maboma atatu timadziwa, ili ku Machinga, ili ku Zomba, komanso imafikanso madera ena anthu ena ngati ku Phalombe. ndi madera ena osiyanasiyana. Tsono tifuna tikambe kwambiri mbiri ya doko limeneli la Mchem la Mposa komanso kodi nyanja chaka chino yachita bwanji nchifukwa chani lero mu 2015 tikukhala muno mu bwato koma nthawi zinazo mwina pakalekalepo timalowelera mkati pang'ono mwina 100 metres kuchokera pano koma lero tili kuno pa bwato komanso tili mkatikati ndithu mwa nyanja ya Chilwa komanso doko la Mposa. Kodi mwa pachiyawo kulandira mumati chani kutup tuwapochele eh, tuwapochele tuwapochele mwandipochela kuno Wapochera ndala. aya chabwino tiyambe poyamba nkhani ya, ya, ya doko limeneli amene angatifotokozere pang'ono ndani amene mwina akuyidziwa bwinobwino kuti kalekale mzaka za mbuyomo timakhala chonchi

ndisakaza ndiye pakhala zaka zambiri monga kuti ifeyo mvula zakale eya cha pamene tili mvula yakale koma aje ndi yapang'ono koma aje ndi yakale imene ndikunena izi ulendo pamene pamene kungokhala ngati munthawi zino mmene tikhala ngati takhala pa zaka zambiri pano pa tili pompano tikhalire ndiye timakhala ngati ye tikuthawabe choncho choncho ndikumabwerera ndiye padakhala ngati zaka zimene zikubweranso mbuyomu ndiye pamene zinkapitirira tsopano kumapita mpaka kufika komwe chabwino.
Zikamafuna ngati kubwera zimangobwera basi zimangobwerera kuja konkuja Osamafika kuno. osafika kuno kwambiri nde Chabwino. kukhala ngati chaka chino mmene taonera kuti one ndi one kungofika mvula basi kungofikira kuzaza nyanja ndi mmene kubwera kufika pano nde taona kuti chikhalidwe chimene chinali kale kale cho pobwera dokoli chikuyamba kubwera Chabwino.
nde panopa ana ife mmene tili mmene ngati ana mmene abwerera pano ndikumakhala tikuona kuti panopa ti nanga si tachulukana Munthawi imene tinali ochepa nde nthawi imene tachulukana apa tikuona kuti bola Mulungu atipase nsomba umu kuti zikhale ngati tikutani tikuthandizikana koma nde panopa mmene zilili kuti zikhala chonchi nde anthu amene ali chonchi kuti ikamangobwerabe anthu asamukaso azabweraso ku Kumtunda ku mtunda. Ndakuthokozani mayi.
Zikomo. Tikunena pano kuti tili pano pa Che Mposa Tetana tili ndi akuluakulu akuboma ndili ndi nduna ya zamalimidwe amene ndikufuna anduna muzimva zimene akuyankhula anthuzi ndikufuna muumbe mkota limodzi tikamaliza zonsezi kuti kodi ganizo la boma likhala mtundu wanji makamaka nkhani za malimidwe komanso ndi nkhani zina zotero ngati ulimi wa nsomba ndi zina zotero nde amenewa amatifotokozera pano mmene uh, kalikale kudaliri afuna kuonjezera ndani mawu amenewo uku ndikuona ameneko eh mmodzi mwa anyamata amene timayesa mvula Kagwedwe kuti, Kodi mvula yagwa malo ochuluka bwanji tsiku limenelo? Yoh. Chimene ndingathe kuwonjezera panopo, chaka chinocho mvula yopitirira 120 millimeters talandira kwa masiku anayi okha. Hmm. Ndiye chodabwitsa kwa ife nchona kuti nyanja yathuyi inali yowuma mpaka na mapiri akuonekamo si katikati mwenemwene mwa nyanjawo. Apapa anthu amayenda pansi mpaka kukafika ku mapiri amene ajawo. Koma mvula titangolandira masiku atatu imene inagwa chigawo chonse chakumwera kuno masiku atatu mowirikiza, ndi kumene tinazadabwa kuti kuli madzi ankhaninkhani. Ndiye poyang'ana ndi mmene zakhalira 4 years zadusa mbuyomu nyanja yathu inalibe madzi oti kwa masiku atatu okha ikanazaza. inali youma moti anthu amene amapita kunyanja amayenda 2 days 3 days kuti akapeze kumene kunali madzi. Ndiye mu maganizo mwanu sikuyenera kuti nyanja idzadze kwa masiku atatu okha iya? Ayi. Zadabwitsa zimenezi.
Kwambiri.
Chabwino, mulekeze pamenepo. Tikufuna wena amene afuna kuonjezera pa mfundo imeneyi eh, wonjezerani mawu. Ah, azimayi inu mukuchita kaguni eti simuyankhula yankhula kuno. Kuno azimayi sayankhula yankhula.
eh?
Zina langa ndi Manyazi. Tom Chab- Mwanje. Atomu terekamba. Dzina langa ndi Thom Mkwanje. Ndikufuna ndilankhulepo mogwirizana ndi mmene anzanga aja afotokozera. Nyanja ya Chilwa imathandiza mabanja ambiri m'boma la Machinga, Zombanso, komaa Phalombe. Koma kuno kwa Mposa imatithandizanso kwambiri. Doko lino la kwa Mposa limene tili lero ndi doko loziwika zaka 50 zapitazo ndipo asodzi ambiri amachoka madera awo onse kumaphera nsomba kuno. Zimachitika zimenezi chifukwa chakuti kunoko kumatengedwa kuti ndi kokwererako poyerekezera ndi madera azathu. Koma panopo kuno madzi akusonyeza zoti afika m'khonde komanso ali m'manyumba monga mmene mukuoneramu. Zachitika zimenezi chifukwa cha mvula yamkuntho imene yachitika. Komabe m'chenicheni zingokhala zodabwitsa mwina kwa anthu amene sanamvetsere wailesi komanso mwina sanamve, sanawerenge manyuzi. Koma kwa anthu amene awerenga komanso kumva pawailesi, Kusintha kwa nyengo ndi kumene kwachititsa kuti nyanja ya Chilwa ifike popereka madzi mwa njira monga mmene ililimu. Misinje yakwiririka. Kukwiririka kwa misinje kwachititsanso kukwiririka kwa nyanja ya Chilwa. Panopo nyanja ya Chilwa ili pa mtunda. Madzi amene akanayenera kukhala kokuya si kokuyanso iyayi. Panopo nyanjayo yakwiririka chifukwa cha mchenga umene ukuchokera ku misinje yambirimbiri imene yathira mu nyanja ya Chilwa. Choncho zimenezi zachitika chifukwa chakuti misinje sitikuiteteza mwa njira yodzala mitengo. chifukwa boma limatifotokozera kuti tikufunika kuteteza mtsinje mwa njira yodzala mitengo n'cholinga chakuti madzi komanso nthaka isakokoloke. Zimenezi zachitika chifukwa chakuti mitsinje yathu ilibe mitengo yokwanira monga mmene inalili kale. Chabwino. Choncho doko la Chilwa, Eh. doko la Mposa limene tili lino lero, Eh. ndi doko limene tsopano likuonetsa kuti lipereka chabwino nsomba koma lisiyanso mabanja ambiri pa mavuto aakulu. monga Ma- mmene muja ma- ma- mwamvera. mavuto ndi eh, pamenepo pa mavutopo mavuto amene achuluke kuno nkhani basi pakothomo angachuluke kuno A- amayi ndifuna ayamayi ayamayi ayankheko azibambo mu- azibambo mwayankha ndithu sinkunyozani koma amayi simuyankhula ndichoka ndiponi Yeah. achokepo ta oh inu mulankhula muti bwanji mavuto amene angachitike kulezi ndikubwera kwa madziku mkulu wambiri timatani ndeke maka gadi zisimikani

Eh, yakubwera kwa madzi. Ma- ma- mabanja sa- savuta chaka chino Mabanja aso, chaka- osapa chaka- mabanja atakuvuta, mabanja aso ndi amavuta adi, apaso mabanja ndi asokonekera. Chifukwa pamene pali kuti azimayi ena amene ana ali pena kwina ngati amva kuti doko lakwa Mapila nyanja yadzadza, ndekuti azimayi aja kuno atani abwera. u azibweraso kuno. Eya azibwera kunoko. Ndekuti ifeyo mabanja a ifeyo panopo ndi mavuto. Eh, pali chiopsezo. Ndekuti amene atenga matenda ukoko ndekuti kunoko amene aja amayendera payere payere. Ndekuti matenda akafalikira mudzi eh. mudzi mwathu muno. Mwaona? Nkhawa nkhawa ndi pali nkhawa. Pali chiopsezo chambiri. Uko kumeneko.
Ine ndine Handison Makwinja komwe kuno kwa Mposa ndifuna ndiyankhulirepo mmene ayankhulira amayi kunena kuti zoonadi kukhuta kwa nyanjaku tili ndi mavuto. Mavutowa osati angogwera kwa Mposa kokha kuno iyayi koma kuchoka kuno kwa Mposa kupita mbali ya kwa Tanda uko kupita kusogoloko mavuto chonsechichi ndi mavuto okhaokha. Ndeno apapa ife tavomereza kuti tili mmavuto basi. ndi pofunika kutithandiza tione kuti kodi tichita bwanji, boma lichitepo kanthu, mavuto amene tinali nawo mwachisanzo tinalima mpunga, mpunga waonongeka, asodzi amenenso kuti agwire ntchito moyenelera amene amagwira ntchito mkati palibe chimene chikuchitika, apa tingopemphabe kuti mabungwe athe kutiyendera pafupi pafupi Chabwino. kuti akhale nafe mu nthawiyi. Nkhani yoti yabwino ndakumvani bambo. Nkhani yoti yama anafotokoza mayiwa tipange tiione ti- ti- chifukwa tifuna tipite ku boma tsopano atifotokozere nduna komanso ndi akuluakulu a za zanyengo imene imayendera kuti nawonso kodi amapereka bwanji mauthenga bambo kwa anthu kuti azimvetsetsa bwino am'midzi muno koma ndifuna nkhani akamba mayi jere pano mayi Gladys ya mabanja kusokonekera kuti mu- mumavutitsa kwambiri mabanja eh, muli chani
Ona dine dine life master kwathu kwaje ndiye tinapeza nawo malo kumeneko. Vuto lili panopa madziwa tawalandira abwera kwambiri olo mpunga wamira komabe thandizo lambirinso limakhala m'madzimu kamba ambiri ali kunja kuno azibwerabe azibale koma vuto limene lili pano padoko pano pakhala pakubwera anthu pamabwera anthu ambiri chimene chimatimvesa chisoni ife nchonena kuti ana ang'onoang'ono amapezeka kuti akumagona ndi anthu akuluakulu chifukwa chake mmamva kunena kuti kwa group mapira kuli hiv kwambiri nkhani yoti munthu amaziwa kuti ali positive akukatenga mwana kumkokera n'kumamugona khalidwe umene ndiye pano wakhala kumapezeka ena kusokoneza mabanja a anzawo akuonaona kuti ineyo ndayipa kale mthupi mwanga muno akukanyengerera mzimayi wa mwini wake ndikumagona naye Ndiye nchifukwa chake mayi aja mwamva onena kuti mabanja athu akhala osokonekera kunoko, azibale athu aja akatizinga akabwera kuno. Mabanja sakhala mwa mabanja ayi. Mabanja amakhala azinzathu amene akubwerawo, akapita m'nyanjamo akaweza nsomba zija akabwera, akangogulitsa paja mzimayi woti umamupatsa K100 kuti apite kumsika, iye angotulutsa K10,000 kungopereka basi. Patere tazola nawo HIV basi. Chifukwa tinganene mwina tonse tili apa. anthu ochepa amene angapezeke kuti ali iyayi nkhani imeneyo si- Eh? si- si ino kugamula ino amanena kugamula kuti mwina mwake ayi ayi imeneyo si ino kugamula kapena ndi si ino kugamula koma nkhani tayimva fundo yanu Ah, koma asing'anga ndakuonani mumagulitsa mankhwala chapauko kuti ndi si awo kodi afanana ndi ashehe aja malonda pa- ndimaona pamakhala malonda misika ndi zina zotero koma sindikuwaonanso amene aja ali kuti amalonda aja malonda awo nde akuwayendera bwanji ndi nyanja yachita chonchiyo mmafuna atayankhula awo bwerani awo
koma mmene anena kuti matenda tikayesa matenda zija tingokhuzako pang'ono zoti anthu ake ambiri amachoka uko kungobwera ndikupitirira so iyi ngati sanizikabe angopita kumene abwera sapita ku bizinesi ina akachotoko nde malonda amati akakhala kuti kwangoti kwakwera zonsezi akumatani malonda osamayenda ati moti ine mukabwera kunoko amakhala anthu ochepa

Mavuto oyamba amakhala njala. Mavuto achiwiri amakhala kuti chifukwa choti ana sangathe kupita ku sukulu ndi ali ali ndi njala amangokhala pakhomo kuti sukulu sazikonezeka. Komanso tikatero a- anthu aamuna timangokasakano kumene tingapeze banja limene tingathe kupeza chakudya. Pamene mayi ndi ana amakhala kutani kodi? Akungovutika. Komanso pamene anena anzangawa matenda a STI amakhalanso ankhaninkhani. Komanso tikafika poterepa timayembekeza matenda a kolera. Zikomo kwambiri. Zikomo zikomo kwambiri uh, ndi, ndipiteno kwa aku forest inu uh, tikumva kuti uh, bambo Dr. Chilima vuto lina nditaona nkhuni zambirimbiri zikubwera mdziko muno pano Ah, kuti zimathandiziranso kupangisa kuti madzi azikhala napolo atifotokoza za napolo ati kamba tafunsa achina profesa Chiotha awula kuti napolo ati ndi chinjoka kaya nzotani koma inuyo nkhani ya kukokoloka kwa Madzi odzadza chonchi ochokera m'mitsinje imene yadzadza akuti ndi mchenga mungakhale bwanji mkhalidwe umenewu? Nkhani imeneyi ndiyoti ambiri tikuidziwa kale. I think mmene anayankhulira achikulire apo ndakondwa kwambiri kuti angotsimikiza zomwe timakamba kale kuti tikasamalira, tikapanda kusamalira chilengedwe, nkhalango, zochitika zake ndi napolo. Uh, ngati mitsinje mulibe mitengo mulibe zomera zilizonse m'mbali muja tikungolima mpaka kufika mu mtsinje muja ndi zimene akukamba zoti mchenga mpaka kumakalowa m'nyanja kupeza kuti kusefukira mwachangu chitsanzo chachitika apa nachionanso kuphiri komwe ku Zomba itangogwa mvula two days sinakwanenso two days damu loti linaphweratu kutheratu dzadza kuyamba kusefukira kuti madzi amangothamangira amangothamanga kusonyeza kuti komwe akuchokera madzi aja mmalo moti akanamalowa mnthaka kumakhazikika ndikumayenda pang'ono pang'ono awonse aja angopita straight ndi zimene zikuchitika so muona kuti mitsinje yadzadza mwachangu ndi zoti mvula yagwa yambiri koma mwina tikanakhala tikusamalira chilengedwe Madzi aja bwezi akumabwera koma mwapang'onopang'ono osati kuti ungoti masiku awiri mpaka kufika kosefuka. Chabwino, ndikuthokozani Dr. Chilima. Tsopano inu aku met, inu amene mmaona za mmene mmaunika mmene mvula ikugwera, asingauze tu yawa chifukwa ak mukadakhala mwauza kuti chaka chino ivuta mvula sibwenzi atamanga nyumba zawotu mma mphepete mwa nyanja chomwechi awononga makobidi. aononga msewu wawo apa mwina akadadziwa kuti chaka chino mvula ibwera mwambiri asamange chonchi mumatumiza bwanji mauthenga m'midzimu komanso ah, m'matauni muno dzina lija oye komanso kuti- oye ine ndine uh, Jolamu Nkhokwe uh, director wa zanyengo ndi kusintha kwa nyengo Nda- ndasangalala kwambiri kumva mmene anthu alankhulira kuno kwa Mposa Yakwana nthawi tsopano yoti ngati anthu analibe chidwi chomvera za nyengo pa radio aah adzimvera tsopano chifukwa ndikudziwa kuti newspaper sikuti zimafika kwambiri kuno chifanso ife za nyengo zimakhala mu newspaper zimakhalanso mu radio ndiponso aah timathanso kutumizanso za nyengo zomwezo aah kudzera mu ma ma phone ma sms Ndiye a yakwana tsopano nthawi yoti a mudzikhala ndi chidwi nonse anthu a kwa a kuno kwa Mposa kuti mudzimvera za nyengozo. Ndiponso n'chifukwa chake kuno kwa Mposa tikudziwa kuti kuli a kudzera mwa bungwe la Lead anadzala rain gauge kuti idzithandiza kuona kuti kodi a nyengo ikuli, ikuti chani kuno. Ndiye a izo muthandizenso kwambiri kuti kusamalira zida zimene anadzala a Lead chifukwa information imene imachokera ku rain gauge-ko imathandizanso kuti ife tidzikhala tidziunikira a nyengo bwinobwino ya mtsogolo ya dziko linonso la Malawi kuphatikiza kuno kwa Mposa.
Ndakuthokozani. A- a- Aombeni manja ku boma. Eh, Akuti mu- mumaka mumaka mumaka osati kuba ayi koma mumakatenga zida za ku za rain gauge ku mtunda. Wosapempha. zoona eh? kuba kapena kupempha zoona zimene zimachitika zimenezo ndikufuna muyankha ku radio listening club eh muyankhani wa ndivomereze ine ngati munthu amene ndimasunga zidazo zoonadi waya umene anatiikia pamalopa panali waya wina umene amatha ndi kudula ndi kumamangira nthawi imene amakhoma manyumba amalata waya umenewo unadulidwa ndithu moti panopo tinangochita initiative yomanga patalipatali ndi waya wina umene tinangogula wawong'ono. Chabwino.
Kusonyeza kuti kubaku zoonadi kulipo. Kumafuna mwina atangochosa waya wonsewo ndiye akatenge rain gauge ili mkatiyo. Ndiye mwapanga njira zanji zoteteza zimenezi kuti zisachitike?
Tinangogula waya waung'ono ndi kumangomanga mfundo mmalo moti tikanangozungulitsa wonse. Chabwino. Tinangomanga mfundo mmene muli mapolo akuluakulumo. Takuthokozani.
Professor Sosten Chiotha kuchokera ku Lead. inu amene mukugwira ntchito limodzi kuti ndi anthu akuno komanso madera osiyanasiyana tayendera lero nkhani imene ikumavuta ndi kumvetsetsa pakati pa sayansi ndi chikhalidwe chakuno komanso cha dera limenelo akamati za napolo apa Ah, kuti kutheka ndiye taona kuti uyu si mavuto athu ndi mavuto azachi- a- mavuto a mulungu kapena mavuto a chilengedwe osati kuti iwo achipangako iyayi koma kuti napoloyo ndi chinjoka chimabwera chimene iwo alibe kuchiteteza kapena njira ina iliyonse, mungayilumiki, mudz, mumathandiza bwanji kulumikiza pakati pa sayansi ndi chikhalidwe cha wanthu ngati madera ngati a kuno kwa Mposa? Ah, zoona ndithu um, pa chikhalidwe chathu monga ngati kuno timakhulupirira kuti madzi osefukira mwadzidzidzi ngati amenewa monga muja ananenera muja kuti amabweranso ndi mkokomo kapena ndi phokoso kwambiri ndi Napolo komanso amanena kuti pamakhala ngati chinjoka. Mukumbukira titapita ku Phalombe anatiuza kuti chinjokacho chinayikira mazira ku phiri ndiye ana aja ataswana ndi amene anapita kukasokoneza kumusi kuja ndi anawuza anthu kuti koma mayi wake akadali komweko awa ndi ana okha abwerabe icho ndi chikhalidwe chathu kuti timafuna tipeze njira zofotokozera kuti zimene zachitika zachitika bwanji komano mmene amafotokozera anthu odziwa za kayendedwe ka madzi akunena kuti napoloyo ndi madzi osefukira mwadzidzidzi Ndiye akamayenda m'phiri muja muli miyala ndi mitsitso ija, amapanga phokoso komanso akamakhotakhota kuja amaoneka ngati njoka. Ndiye n'chifake amaganizira kuti ndi chinjoka. Koma ndi madziwo ndithu kuti amangokhala obwera mwadzidzidzi ambiri. komanso kupanga phokoso kwambiri ndiye mwina kumvetsetsa kwake kuchokera ku sayansi ndi, ndi, ndi kumeneko koma panali fundo ya kunena kuti imene yagwera mvula masiku atatu sizikanayenera kuti nyanjayi i- i- ikhale itadzala nde ndimafuna ntafunsa uh, dr jamu koma kaya wabisala pena pake koma apeze malo atafotokozera fundo imeneyo mwina atabwera azayimirire eh, kuti Chayamba. masiku atatu okha Eh. um, madzi adzadzitsa Eh, nyanja chifukwa mukumbukira kuti nyanjayi paja tinalephera kuipeza kuchokera kuno yes titapitanso chakujeni uko ku lake chiuta tinayenda pagalimoto 10 kilometers osayipeza nyanja dr jamu ndiye kuti inali itapita kutali nyanja mwa- munayipititsa kuti nyanja mwayibweretsa bwanji kuno chifupi ndi anthu Ah, zikomo kwambiri Nyanjayi kwambiri madzi amachokera ku mvula ndi ku mitsinje komanso madzi ochoka mmenemo amachoka chifukwa cha dzuwa ndiye kwambiri kumene nyanja ti- tinayisowetsa inali chakuti mvula inachepa kwambiri mchigwachi kuyambira 20 2011 kufika 2012 mvula inagwa less than 800 millimeters nde apa ndikumva kuti 3 days yokha inagwa 120 millimeters nde nkona nyanja inasowa panopo nyanjayi yatulukiranso mwa- mwadzidzidzi chifukwa chakuti mvula yabwera yambiri komanso china ndi chokuti mvula imene yabwerayi sinasungidwe m'mapiri mwathumu chifukwa chokuti mitengo tadula chifukwa chowotchera makala kwambiri. Ndiyeno chifukwa cha chimenecho nyanjayi yadzadza. Ndiye timangofuna kunenapo kanthu kena kake kuti ngati nyanja yadzadza msanga chonchi, ikhozanso kuphwanso mwamsanga chifukwa chakuti madzi amene anayenera kukhala kumapiriko kuti adzibwera pang'onopang'ono abwereratu. nde akangoyamba kuti ochoka ndi dzuwa nde kuti nyanjayonso itha kuphwa mwamsanga nde zinthu zimene zimachitika kale kuti nyanja ikhuta pang'ono pang'ono madzi ndikumakhala chaka chonse zikhoza kukhala kuti sizichitika chaka chino Awo- aombeni manja ah, dr jamu ndipite kwa inu dr alan chiyembekeza mp komanso nduna ya- imene muli pano pepani taku pangitsani padzuwa chonchi mmakhala muli mfani ndi zina zotero tiwuzeni nkhani yachitika pano mungayilongosole mungayilumikize bwanji ah, ah, mmene mwayionera komanso chitsogolo chake tichione mwa mtundu wanji choyamba ndipepese anthu adera lino chifukwa cha madzi amene abwera monga alongosolera kuti madziwa anabwera mwadzidzidzi chifukwa choti mvula inabwera yambiri pakanthawi kochepa komanso monga mmene alongosolera anzanga vuto limeneli ifeyo anthu akuno tikuyenera kulidziwa chifukwa chilengedwe chathu chaonongeka. Madzi amene afika kuno kanthawi kochepa mwina mpaka lero akanakhala asanafike pakanakhala kuti chilengedwe chathu chinali bwino chifukwa ngati udzu ulipo, mitengo ilipo, madzi amayenda pang'onopang'ono ena nkumalowa pansi. Koma zimenezi sizinachitike chifukwa choti chilengedwe chathu dera lino sichili bwino. Kumenetu kumbuyo kumene kuli udzuku n'kumene kukufikira madzi. Koma kumene kukuchokera madziko ndi kumene kuli vuto. So pamenepopo tiyenera kuunikirapo bwino kuti mwina likhale phunzironso kwa ife anthu kuti tisamale chilengedwe. Mfundo yachiwiri ndi yoti, inde, Zakudya zambiri zawonongeka, monga minda ya mpunga, zonse zapita ndi madzi. Chikhoza kukhala chodandaulitsa padakali pano, komanso mwina kumbali ina ukhale mwayi wathu chifukwa madzi amene abwera kuchokera kumapiriwa abweretsa mafetereza onse amene ali kumenekoko amene atsenderako kusonyeza kuti madziwo akayamba kuphwa, ndi mwayinso kuti tikhoza kudzala mbewu zathu monga chimanga, chikhala bwino.
mmenemo eh, kwambiri kwambiri anthu kumva imeneyi mfundo yakamba andunayi kwambiri ndithu moti madzi amene akangophwera ndikulima kudzala chimanga chikuyenera kukhala chimanga chambiri ndithu okay. ndiye ndikanangowalimbikitsa anthu kuti chonde madzi amenewa akaphwa tiyesetse ndithu tigwire ntchito a program manager ama- amachi- a Machinga ADD alipo pompano tiyesetsa tilumikizane nawo kuti anzathu amene akugawa mbewuwa Nthawi yachenso ikakwana agawe mbewu dera lino ndi cholinga choti anthu adzale m'madera m'mene. Nde munakambapo nkhani ya ah, anduna nkhani ya ah, mafunso mutandilumikizira kale mwina su nduna- su- suku- suku ministry kwanu ananenapo anthu ankhani ya kuti zikatere pabwera mavuto ambiri kuli matenda hiv and aids komanso mwina kuchulukana kwa wanthu kumenenso mwina kukhuza kukusu kuikanso pressure kapena mwina ku- kupangitsa kuti ntchito zambiri zichitike zimene sizinayenera zichitike. Mungatiunikire bwanji pa mfundo ngati ziwiri ngati zimenezi? Nawo pali vuto lalikulu, nanga si anthu adakalipobe, chakudya kulibe. Zipereka pressure kwambiri ku boma kuti lione njira zoyenera zoti tipereke chakudya chokwanira kuti anthu amene ali kunowa asafe ndi njala. Imeneyo ndi nkhani yovuta kwambiri. Tsono ku nkhani ya matendanso tamva kale kuti kumabwera anthu ambiri nanga si kuno ndi kunyanja zochitika zimakhala zambiri. Tsono vuto lalikulu lili kwa anawa chifukwa choti anawa mwina sakudziwa chimene chikuchitika, obwerawa angobwera ndi zolinga zawo tsono zimenezo zonse zipereka pressure ku boma chifukwa mpofunika kuti. Anzathu a zaumoyo athamangirenso dera lino adzaone kuti zinthu zikuyenda bwanji. Ayi mwina momaliza tisanatseke program yathu mukhoza kukhala nawo uthenga wanji wochokera ku boma la Malawi. Mwinanso kapena pananenedwa nkhani ya sukulu chifukwa kuja tatenga anthu kuja tayenda mtunda wautali kuti tidzafike kuno kukhala kuti pakatipa palibe sukulu mwina imeneyo ndi nkhaninso yoti mwina itaganiziridwa kuti anawa aziyimba sukulu. pafupi.
Zoona. Nkhani ya sukuluyo ndi yofunika kwambiri nanga taona kale kuti ana ndi ambiri onse ofunika aziphunzira chipatalanso ndi chofunika ndiye padakali pano madera muno tili ndi makhansala Yeah. komanso aphungu tili nawo udindo wa anthu amenewa ndi woti nkhani imeneyi iwafikire ayitenge apite nayo ku khonsolo akakambirane chifukwa kumeneku jako nkumene amaphika zonse za chitukuko zokhudzana ndi kumadera nde ndikanapempha kuti nkhani imeneyi isangokhalira konkuno muitenge ndithu kuti makhansala sindziwa ngati akhansala alipo pano. Tinawo pano khansala koma apa?
Ngati alipo ngofunika Sanafike. ndithu adziwitsidwe zimenezo kuti nkhani imeneyi ndiyofunika ikakambidwe ku assembly uko ku Chabwino. council tsono ku mbali ya zamalimidwe mongomalizitsa ndimafuna ndineneponso kuti zikhoza kutheka kuti enafe chaka chathachi tinali ndi chakudya chambiri mwina ngakhale pano mpunga nyumbamo ulimo tiyesetse kuti tisamale chifukwa kutsogoloku sitikudziwa kuti kuchitika zotani chifukwa ngakhale boma lingapeze njira yokuthandizirani nthawi zonse chimene chimagawidwa chimakhala chochepa tsono pempho langa ndi loti tiyesetse zakudya zimene zilipozo tizisunge komanso ngati utapezeka mwayi woti mbewu ibwera ndi fetereza tiyesetse kuti tizigwiritse ntchito ku malo amene tilimowo osati tiyambe kugulitsa ife anthu timakonda tikalandira zinthu aa ndi zaulere zimenezi tikagulitse zikhoza kutipatsa mavuto. Kodi mpunga ndiwo ukhoza kuchita bwino madera amenewa amene kuli madzi chonchi? Chifukwa ndaona madera ambiri kuno kuli mpunga wambiri ndiye kuti imakhala ngati chonde chambiri cha mpunga madzi akachuluka chonchi. Zimafunika chifukwa mpunga wambiri umafuna madzi, kupanda madzitu mpunga sungakhale. Koma tsono madziwo asachite kufika m'khosi. Monga mmene afikira chaka chino, mpunga sungakhale yayi. Pofunika madzi aja akaphwera ndithu, mpungawo ndiwo umakhala bwino.
chabwino Eh. Ai, ndakuyamika tawombeni manja a nduna eh, chifukwa cha kufotokoza kwabwino ngati kumeneku tsono tikumaliza chonchi koma tisanamalize ah, ine ndimakonda kanyimbo ka- munandilandilira ija ya Chiyao ija tisanatseke programu yathu mati chani paja anayambitsa aja ndani eh tayambitsani imene ija tisanatseke programu yathu Kuli mwati nani mberaka? Yambazani kaya. Nani mberaka? Ndio kuti chani? Eh? Wose munkaziwa kuti chani? Nde ani mberaka? Imbani, imbani wale. Yeah. Nani

zachitika chaka chino cha 2015 kuno uh, kuti zachitika chonchi nyanja imene mwina kunali youma koma lero tikamba pano kuli madzi okha okha uh, koma kwa masiku atatu okha kuti nyanja imene ifike mlingo ngati umenewu mpaka tsiku lina dzina langa ndi Emmanuel Thuwala mwakoma nonse